ndị be anyị ekenekwa m unu ndị unu na-anụ onu fa ebe esi eweta ozi a bụ na obu igbo tv obu igbo tv bụ ebe anyị na-agbasa ozi gbasalụ ụmụ igbo n'obu igbo tv anyị chọrọ ka anyị were aka anyị kọọ akụkọ anyị maka na ndị mba bụ ndị kọrọ akụkọ anyị wee kọọ ya ka o si wee masị fa wee wekọtasịala anyị ife dị iche iche anara akwanite anyị kama na ụmụ ife fa wetara bụ ife bụ ife kedoro anyị n'anị na-egbu anyị anyị wee sị na oge ezugo mgbe anyị ga-ejizi aka anyị wee bido n'onwe anyị hazibe onwe anyị ọ kwanụ n'obu igbo tv ka unu na-enweta ozi a n'ụbọchị taa ife anyị chọrọ ịkọwa n'ife onyonyo anụnwa bụ gbasara ndị ọchịchị anyị maka na ọtụtụ oge ife bịa kpotụ ọkụ n'ana Igbo anyị na-enejelu ndị ọchịchị anya ka fa zọọ anyị nyere anyị aka onye ọbụna fa ncha gba duu kịta ka anyị ghọtabazili ife kpatara ya maka na ndị ọchịchị anụnwa bịara fa na nwa bekee wee kpaa nkata bụ ife ji ana igbo na ụmụ igbo na ndị isi ojii niile nọ n'ụwa n'ife onyinyo a anyị ga-afụ ndị niile na-achị obodo niile dị n'afrịka ndị isi nke nwa bekee na-akpọ president ebe fa bịalụ n'ime secret cult ebe a na-eme fa initiate na cult nwa bekee ebe a ka ha gbalụ ndụ ebe a ka fa nọ wee kpaa ka um, ha ga-esi wee kedo ana igbo kpaa weta ndị ilo ndị ilo wee bata wekọrọ ife niile dị na be anyị bụ na obodo ndị isi ojii impoverish ya ya anyị na-ata afụfụ in return enye fa reward ekpodolu fa security nye fa power nye fa authority mee fa rich fa nwee ego fa ncha nwegasịrị ụnọ n'obodo oyibo maka ọ nkata akpara akpa ya fa mepee ụzọ nwa bekee abata na-ewekọrọ ihe niile dịzi na be anyị n'afrịka in return enye fa ụmụ ife niile fa na-enjoy family ha niile na overseas ha nwere ụnọ overseas nwee mansions na-ebi nọdụ in power nwee security na-eche ha maka ebe a bụ ebe ha ji kpaa nkata n'otu nzuzo kịta anụnwa ka anyị sị ka anyị kọwara ụmụnne anyị na obu igbo tv ka onye ọbụna mata ife na-eme maka na ya bụ ife abịagozi nyebezie nsogbu ịghọtago anyị na-etigharịzi na-agbagharị enyemaka adịrị ebe ọ bụla nke bụ na ụmụnne anyị ndị anyị tụkwasịrị obi bụ ndị isi bụ ndị so wee kedo anyị n'anị ngwa ka anyị nene na ife onyonyo anụnwa obele oge maka na ọ kọwara ife a m na-ekwu ọfụma unu afụgie ndị isi ojii president of africa ebe a na-anabata fa anabatasịa fa na-efu onye ọcha a kịta a nụnwa na-anabata fa ehe anabatasịzịa fa e wee duo fa n'iyi ebe a ka fa nọ kpaa nkata enye fa ma satifiketi ifugie ehe fa ncha wee m kpasịzịa anyị nọdụzịa na-eti mkpu n'afrịka ha gba anyị nkịtị unu afụgie ọnụ na-ekwuru ndị afrịka na-achị obodo niile bụ ndị nọ ebe a na ịfanwa na ịfa ife abụ unu n'anya na ekike fa unu afụ na ekike fa dị iche ehe for their secret in sigma ife a bụ the highest cult nọ n'obodo oyibo na ya anabata onye a welcome ọha ọ ife a nụnwa ya na anyị bụ ndị isi ojii anyị nọdụ nekwasị ndị a anya ka fa zọọ anyị onwekwa olileanya adịrọkwa ebe fa nọ o nwerọ ife ọbụna fa ga-emelu anyị maka na fa niile so na ndị kedolu anyị n'anị ọ ife a ka anyị na-akọwa n'obu igbo tv n'ụbọchị nke tata wee na-asị ụmụ igbo mụrụnụ anya mụrụnụ anya na ife na-eme unu bụ ndị ọchịchị ife niile nwa bekee bubatara ifugie welu nke unu sị unu kpọọ ya asị anyị kpọọ onwe anyị asị kpọọ ife anyị asị awelukwuo ụmụnne anyị ndị na-achị impozuo on us a na ha achị anyị ọchịchị nchigbu nee ya nke a bụkwa another president an African president ifugie unu afụgie ife a bụ ife na-eme n'ụwa ka anyị na-akọwa ka ụmụnne anyị na-afụ ifugie ehe anọsịa fa ejee fa nọọ rikọsịa ṅụkọsịa na ịpa Paul Biya nke Cameroon ehe onye gafere na ebu ya bubata ya na moto unu afụgie ọ ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ya nwanne ife ga-azọ anyị bụ nwa afọ igbo ọbụna onye ọbụna anyị ga-amata ebe ife na-eme anyị si ife na-eme anyị ka anyị ga-aghọta ebe o si malụ na ndị anyị na-enejere anya enwerọ ife fa ga-emelu anyị na ọ fanwa bụ ndị bụ nsogbu anyị nwere ifugie nee ya mhm, ọ ọ- ọ- onye ọcha na-arịpọtụ this anyị wee nweta ozi a wee sị ka anyị mee ka ụmụnne anyị na-efa all the president na african country ha na nwa bekee nọkọ fa melu ife a na nzuzo chee na o nwerọ onye ya afụ mana anyị enwetago ozi a anyị wee na-asị ụmụnne anyị ka unu fụ ife na-eme ife ji anyị erika ekedola anyị with politics ndị ọchịchị kedo anyị with religion ndị ụka kedo anyị with educational system kee ihe niile kpachie wee weluzie paper money chedo anyị n'ihu anyị na-achụgharịzi ego na-achụgharị eh, god na jizọs fa na-ebili ndụ fa na-ekpori ndụ na-enwere aṅụrị anyị na-ata afụfụ na-eti mkpu ọ gbasarọ fa ọ da emetụta fa ọ dịrọ fa ka anything so ụmụ igbo ife a ka anyị na-akọwa n'ụbọchị tata wee sị igbo mụrụnụ anya ụmụ igbo mụrụnụ anya anyị agarọ akọntinuzi na-asọ isi ehe onye a gwara ya nụrụ ife anyị ga-eme kịta maka na a sị na ịkwa mmadụ aka igosi onye ahụ ebe ọ ya ada ife anyị na-agwa unu bụ na nsogbu dị na ebe nsogbu anyị dị na ka fa si wee kechisie ebe niile na ife anyị ga-emezila onwe anyị bụ isi n'atụmatụ nwa bekee niile a wee pụ bụrụ onwe anyị anyị ga-azọba onwe anyị maka na o nwerọ onye ga-enyere anyị aka o nwerọ onye ga-emere anyị ya and na fa ji ego jide ike jide power jide connection jide foreign aid jide ife niile ya na o nwerọ ebe ị ga-esi wee fight fa merie ọgụ a so ebe ike anyị dị bụ n'ọdịnala maka ọ sọ ọdịnala bụ ife na-atụ nwa bekee ụjọ na-atụ ndị ọchịchị a ịgwafe onye na-achị n'ala igbo sị ya na a ya edu ya n'iyi ka a kpọrọ ya jee n'ogwu alụsị ọ gbagide gbachacha maka na ọ ma na o ruo n'iyi iyi na-ada eme bribe dị ya ada eme connection dị ya na ọ ṅụrụ iyi iyi ejide ya so ọ ya kpata fa ji akpa nkata wee weta ụka wee were ụka kụchisie ebe niile ka ndị anya ndị mmadụ hapụ ịdị n'ọdịnala ọ sọsọ n'ọdịnala bụ ebe a nọ ebe a ka ike niile dị ebe ahụ bụ ike a ga-eji wee challenge ndị ọjọọ a anyị na-agwa ụmụnne anyị sị onye ọbụla jee mata chi gị mata ebu chi gị dozie chi gị ị bụrụ nwoke i jee weta ikenga gị buru ọfọ ọ ife a bụ spiritual power anyị ga-eji wee nụọ ọgụ nụso ndị ndị ọjọọ a nụọ ọgụ wee merie fa ị nọdụkwa bulu jizọs na-akpọ maka ọ ha nwa wetelu religion a fa ji kedo gị naanị iweta iwere ife fa nyelu gị wee na-afaịt fa o nwerọ ebe i ji azụ eje nye ọ ka mma na anyị ghọtara ife a wee mara ife na-eme solution dị n'ọdịnala onye ọbụla na-achị chekike na ya ụmụ igbo ruru ebe 60 million a sị nnọọ na enwere ebe ezigbote 20 million ụmụ igbo nachi n'ọdịnala mata ndị bụ chi fa je dozie ọnọdụ fa with chi fa dozie ụmụ nwoke ewere ikenga fa je bute ọfọ na ogu ọkwa e, ndị ọjọọ niile ha ncha agbasasịa n'ala igbo anyị were aka anyị dozie ebe anyị na okwu adịrọ n'ala igbo bụ anyị ga-edozi ya ị na-eche ndị ndị oshi a ndị politicians a gbagolu ndụ with ndị anụwa na-egbuzi ndị mmadụ wee were ọbara ndị mmadụ na-eleghazi ike ha ka ha wee nọgide n'ọchịchị ị nọdụ na-eche fa ị na-ewesti time a ga-ekwu nke afụ bụ eziokwu ọ ife anyị na-akọwa na obu igbo tv anyị ji wee wepụta obu igbo tv ọ bụ tv for ọha ndị mmadụ ebe anyị ga na-agbasa ozi a ka o rute onye ọbụla aka ọ ife a ka anyị na-akọwa n'ụbọchị nke taa ụmụ Igbo mụrụnụ anya